o nwere onye chọpụtara na ihe a abụrọ ndụ ị na-ebi na ihe a abụrọ ka i si eme ife but ihe niile ha chọpụtara bụ na i mere that thing and ọ gwụchaana before you pass judgment on someone before you accuse someone before you carry rumor about someone going around try to find out the reason why that person did that thing try to find out the reason the reason behind that mistake that that person make

tupu i buru onye ahụ kpagharịba chọpụtagodu mee nyocha chọpụta ihe mere onye a ji mee ntu a na onye ọ na-emebu that kind of thing mara the reason why mere onye a ji mee ntu a then i wee bịa tinye onwe gị na shoe onye ahụ tinye onwe gị na akpụ ụkwụ onye ahụ ọ bụrụ ngị nwa ị ga-eme that the same mistake before you condemn someone before ị sị na mmadụ mere nke a ma ọ bụ mee nke ọzọ before i buru mmadụ kpagharịba try to find out the reason why mere onye a ji mee that thing try to find out if this person is like this before a man nwere ike ịnọ n'ọfịs na-arụ ọrụ pụta one day ọ na-eme onye ọ fụrụ ọ baara mba onye ọ fụrụ ọ gbakasị arụ ọrụ gị bụ ịchọpụta the reason mere onye a ji eme ntu a because ọ bụrụ na ọ na-eme like that na ama nwee na that ọrụ ahụ ọ bụrụ na o si otu a bakasịrị onye ọbụla kemgbe ọ karị nọrọ na nya bụ ọrụ ahụ jee ruo taata but o nwere ihe kpatara ya ikekwe o nwere one or two issue na family ya ikekwe o nwere one or two thing na-bother ya mere mood ya o change ya o wee na-act that very way ọlụ gị ka ọ bụ mgbe ị fụrụ na o mee that mistake mgbe ị fụrụ na o nwere ka agwa ọ kpara adụghọ mma agwa ọ kpara abụghọ ka o sibu emebu mbụ ọlụ gị ka ọ bụ ịchọpụta the reason mere onye a ji mee that thing ikekwe mmadụ abịa gwa gị about a lady ikekwe mmadụ abịa gwa gị about a woman o jikwa afụ ya na hotel dị otu a o jikwa afụ ya ebe dị otu a before you passba judgment before you condemnụba before you sọba nya bụ onye asọba try ya find out ihe mere onye a ji mee ntu ahụ ọtụtụ condition na-eme somebody o mee ihe ọ na-adị emebu mbụ ọtụtụ condition na-eme somebody o mee ihe ọ dịbuhe mbụ eme ihe ọ mabuo ka e si eme ihe ọ mabuo ka e si eje na ka e si ana dị na ya mana due to condition due to otu situation si wee dị onye ahụ emee that thing mgbe ị nụziri na onye a mee that thing mgbe ị nụ na o mee this mistake mgbe ị nụ na o mee one or two things try ya ka ị find out the reason mere onye a ji mee that very mistake ọ bụrọ ọrụ ibugharịba ya ibugharịba onye bụ nke nwaanyị o jikwa agba akwụna o jikwa bụrụ akwụna akwụna o jikwa eme nke a mee nke ọzọ o jikwa owu nwoke ọwụna ọ fụna nya na ya na-awa edine o jikwa ọ bụrụ na o nwerọ control try to find out the reason why that person make that mistake before carrying rumor about that person before condemning that person before ị na-akpọdo onye ahụ n'obe before ị wụrụ contractor na-asupply ntu before ị wụrụ contractor before ị wụrụ engineer before ị wụrụ marketer na-ere ntu a ga-eji kpọdo mmadụ n'obe try ya ka ị find out the reason melu onye a ji mee that thing ị tinye onwe gị na shoe onye ahụ tinye onwe gị n'akpụkpọ ụkwụ onye ahụ ọ bụrụ ngị nwa ị ga-eme such thing ọ bụrụ ngị nwa kedu ife ị ga-eme n'ọnọdụ afụ at that very particular time before condemning anyone before condemning anyone trying to find out the reason why meru onye a ji mee that thing na ọ bụrụ ngị nwa ị ga-eme such thing ọ bụrụ na mmadụ e condemn go gị due to one of your mistake or one of your mistake that you make in the past ọ bụrụ na mmadụ e condemn go gị nwanne there is still God who can still remember you there is still God who can still reward you there is still God who can understand you share this message and be a blessing to someone I greet you all please subscribe to my YouTube channel thanks